kene nze na ọzọ kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ụmụ ikolo igbo ji debe kene ndị ichie be nna m ndị ichie ana igbo niile kene ndị mbụ na ndị egede be nna m ndị mbụ na ndị egede ana igbo niile kene nna mụrụ igbo na nne mụrụ igbo kene ahịa naanọ ụbọsị naanọ igbo ji debe kene mmụọ nwe ya wụ ahịa kene ọsịsọ wee na-ekene mmụọ nkwọ wee na-ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri niile nọ n'ala igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri

kene gị nna m ekene nna m jisie ike ụmụ aja na ka eke ọnọdụ a na-ekwe ekwe mm, ama na a na-ekwe a na-ekwe a modify kwa ama this thing.

Ah, ụmụnne m Okay, here o nwere ife m chọrọ ịgwa unu Anyị na-ege ntị ada. um, ka m wepụta ya ha wee nwee ike ịkọwa ya ihe Mm, nke nkọwa ahụ yes this is our angel angel makeup this is angel makeup some of you nwere ike ọ wụ na unu egego angel makeup this morning na this eh, message o wepụta and na this message angel makeup ma angel makeup na-ebe wee na-agwa anyị true true na a poison our all our angels our our

anyị na mụ na em, mụ na ikuku na-asị ụnụ na o nwere ihe merenụ na enye ha poison ọwụna ụmụnne m hence that na any information ọwụna m anụ from them I can't believe it
Ada, here we go. This is where I want. This is the main place I wanted to say something.

na ọ bụ nya nwa mekiri that voice na ọ wụ AI ka e ji mee the voice until the guy pụtazie bịa kwuo n'aka ya na ọ nya nwa mekiri that voice na ọ his voice you also try to twist the narrative you know instead of accepting na i me mistake or na ị sịrị asị otu a ka nke a sikwa wee mee this voice message pụta that these people were poisoned ị pụta kwechiri si na-asị na ọ bụghị eziokwu ha nwa wee je make up emechazi ya wee pụtazi ya wee si wee nye eh, vi wee mee video you know supporting his voice pụta earlier na eziokwu that the incident happened and this is you here ihe ị na-akọwazi bụ o oh, ee eh, na ị nweghị any regret na once na ọ bụ na n'ụzọ o si wee pụta like seriously who are you onye ka ị na-edeceive hmm? I don't understand Is it not self-deceit? Yes, no, and Jamaica pụtara kwue onwere onye the message si from them wee pụta and uh, wee make uh, some inquiry email. I consultkwa mmụọ anyị na-aconsult the message esighị from them wee pụta unu wee mee nkwa which means na inquiry ahụ unu mekiri na mmụọ ahụ unu consult were telling were lied to you ma mmụọ unu consultụrụ ma inquiry unu make were all lies because na emechago wee bụrụ n'eziokwu that na that they were poisoned according to the video that this video that you also want to play now so confirm that they were poisoned and that the voice message was actually real but ị pụta kwechiri ebe niile si na asị na ọ fake na ọ bụghị eziokwu na nke nwa- just the same style the same your modus operandi all the time
sult mmụọ anyị na-aconsult mmụọ ọ na-agwa anyị na udo dị na nsogbu adịrọ
mmụọ unu consult sịgodi unu na udo dị udo dị is quite different from saying that an incident did not happen unu nwere ike gaa consult mmụọ unu na-aconsult ọ sị unu ee na eziokwu na enye ndị a nsi kama na ha ga-asurvive ya na onwerọ ihe ga-eme ha that's a different thing altogether which you could have also said eh, na i nwere ike ịpụta sị na ị dịrọkwa sure kama na ị nụ na asị na ihe dị otu a mee kama ị ga-apụta kwuo eh, na-asị because ị na-eclaim because the way i si na-asị na-asị gosi na oh because that you know everything that is happening with them so you know that this situation is not true so kama ị ga-apụta sị o na-asị na ọ bụ na omerọkwa eme no, that is not true you could have just said oh na ị consultgokwa mmụọ ị na-aconsult na ndị mmụọ gwagodi gwa gị sị gị na ha na onwerọ ihe ga-eme ha na ọbụgodi sef na ihe na enye ha nsi ọ na enye ha poison na ha ga-asurvive ya but that was not what you said ị bịa kwechiri si na the thing na abụrọ eziokwu na ọ bụrọ ihe mere eme na ọ fake news
kpatakwa na anyị ji wee kwụrụ wee na-asị unu na onwere ihe menụ one side e regretiri m one side e regretiri m one side m ji wee regretie wụ that na akara anyị kara ịgba nkịtị another side anyị eji m ji wee regretie wụ

ọ bụgodị na ị chọrọ ịgba nkịtị na ịgba nkịtị ana- anaghị ekwe gị you shouldn't have just come out and say categorically oh this is a lie it didn't happen it's a lie only in less than 24 hours kpọrọkpọtọ gbaa n'iru efi then instead of you kweta oh okay that you were wrong ị na-achọzi how to downplay it or onye ị ga-shiftizi the blame to and not to calm Biafra which Biafrans are you calming
because uh, ọ wụ na um, anyị nwa gbara nkịtị anyị abịa calmụọ Biafrans down ruo today our angels make our angel bịa gwazie anyị okwu arụ a na-eme mana otu o si gịta wee arụ kedu ụdị arụ karị ime what is the worst that could happen that they, the guys were poisoned and the, the news apụtago na ndị a na-enye ha poison

What is the worst that could happen ị sị na unu na-calm Bia- because you want to calm Biafrans and eh, ọ bụ na unu apụtahọ wee sị na wee calmụọ Biafrans na arụ aka eme kedu ụdị arụ karị ime people ga-ebido gbuo onwe ha ka ọ gịnị kedu ụdị just nyegodinụ anyị example sị na ọ ihe a bụ arụ ahụ karị ime there was there's nothing if if if if if there's anything worse it, it had already happened wepụta kwuo ya onweghọzi any tension ọwụna and onweghọzi any distin ọwụna ọ ya-eraisezi again awụ onye sị na ba anwụbe ruo tata onweghị ihe ya emezi ha nọ Being let down by medical professionals? of course that's that's that's that's that, that- that's a different ihe ime ha and gị ewee pụta na-asị asị to ụmụ aja na gị it's a different thing altogether. Because what you did was to tell a blatant lie, something you're not sure of, something you're not aware of, a situation that you know nothing about. Ị pụta na-eti, na ọ bụrọkwa eziokwu na o meghakwa eme na nwekwa di you know like seriously how do you do these things how
e sị na ha anwụbeghị ruo today onwezi ihe ya eme ha so ọ ya ka m ji ekwu the message otu o si wee pụta abụrọ otu ahụ ka o kwesịrị isi pụta and ụhụ otu esi esi ezi kedu otu the message karị isi wee pụta ọ na ha karị bịa bịa zie gị ya ọ na ha karị izi gị the message ma ọ kwanụ zie ya people in your own gang maybe that is why i ji wee feelie otu o si kedu otu o si wee pụta was that not uh, makeup uh, uh, uh, angel makeup's voice was that not um, uh, the voice of your one of your commanders na-ekwu na na e nye ha nsị kedu otu ọzọ the message ga-esi apụta ndị ndị nke gị nwa na-ewepụta ewepụta o nwe nke a na-esendi gị direct ọ kwa ị- ọrọ na Facebook ka ị na-enweta ya ome- ka ị na-enweta or maybe na YouTube using someone else's so kedu otu how are you expecting it to come out how would it have come out if not the way it came out that you know people were alerted look at what has happened ọ ị feel na ọ propaganda and onye ọbụna fụrụ that message otu o si wee pụta gaa through that message onye eche na ọ propaganda hmm. mana ọ sọsọ gị nwa bụ onye eche na ọ propaganda because onye ọbụla ga the message first of all ọ bụ onye nwee concern for those people ihe onye a ga na-echegodi bụ hey biko kwanụ biko kwanụ i hope these people are okay from this not ichewegodi na ọ propaganda because ichewe na ọ propaganda means that you're, you're not taking it serious it means that the people that are involved do, do not mean anything to you because ọ bụrụ na onye nwere regard for ndị dị involved i wee nụ such a thing because it's a, it's a big deal ị ga na-echegodi bụ their welfare kedu otu ọ dị kedu what is going to happen not ichewegodi otu ị ga-esi wee bịa sịwa na asị na ọ bụrọ ihe meenụ
um, because I had to use to because in enye enwere ihe wetara information minister o nwere nyanwa onye na-enye anyị information this kind of thing mee ọ bịa agwa anyị anyị si n'aka onye ọzọ wepụ ewepụtara anyị recorded message recorded message before before na-apụta enye gị live message ọ recorded message ka ọ na-enye e postuo ya gị nwa ahụ ya then share or every other person ọ na o nwe mgbe ọ- o nwe mgbe ọ na-apụta enye live message live broadcast ọ recorded message ka ọ ga-abụ e- ọ- ọ- ọ pụta n'ịntanetị onye ọbụla eshare wee nụwa nụwa ihe meenụ so you have no excuse but this is actually just the you know what you do that i find so annoying the you would the, as long as na something bụ ihe dị your own side you would defend any no matter the type of evil no matter ihe ọ bụ ị ga-edefend ya as long as na ọ ihe group gị or ihe ị nwere concern or ị nwere stake in you would defend it in whichever way ị ga-afụrịrị otu ị ga-esi twist ya wee defend ya
kwadị na ife niile ọ na-agwa anyị ọ naghị elekọrọ ọnwụ recorded message ka a na ọ wụgodi na recorded message ha nwere ebe a si ewepụtara biafra which is message. where go down side the message adịrọ that place ndewo and ebe the message iwu si wepụta m from Ngozi Orabueze ndewo ọ ya ka m ji wee kwuo si yes ọkwa m nwere ndị enyere poison enyere poison enyere poison o because Ngozi Orabueze can never come and uh, write nonsense. ee kwa eziokwu so kịtazi Ngozi Orabueze bụzi onye that will now come and write nonsense oh my goodness these jokes don't write themselves so kịtazi because na ị na-achọ how to wriggle yourself out of the mess you created ọ bụrụ Ngozi Orabueze bụzi onye na-amapụta wee write ya nonsense since when

many many ịma mmadụ one and o nwere okwu woman kwuru si na o nwere ndị e loadụrụ ozu e loadụrụ na mm, na trailer m ewepụta ya anyị aga through it na ejikwa eload ozu a na trailer onodu adas nọ mgbe emechara ka m je chọọ dị ihe ma wepụta so um, the only one side in fact ọnwụ na nne anya n'ihe niile a ị ga-ahụ sef na ịmọrọkwudi what to say you're just blabbing you know ikonye aka ebe ikonye aka ebe because you ma that na you've already caused a mess you've already lied you don't know how to wriggle yourself out of it but your normal way you're trying so hard you know to hold on to everything in order to create a narrative

na-asị na-eti na-eti na-eti na-eti onye nọ onye nọ n'akụkụ ga-echekwa ma ị ma ihe ị na-ekwu when you don't even know what you were saying because i mego ya before this is not the first time and ọkwa concerning these same people oge that voice pụta about uh, um, after the uh, Arondizuogu incident the voice wee pụta iwe otu a ka i si mapụta si na ọ bụhọkwa voice ya na ị ṅụọ iyi si na ị dị very sure that it's not him it's not his voice na ọ AI n'ọkwa ndị otu onye a ndị otu onye nka ndị otu ndị nka ị ṅụọ iyi wee fọrọ ntutu taa si na ọ bụhọ voice ya until the young man came out si na ọ ya nwa nwe that voice ọkwadị that same thing ka i mekwa just a few days ago ị ṅụọ iyi na ọ bụhọkwa ya oh, na o mehọkwa eme that it didn't happen na ọ fake na ọ ndị USB na ọ ndị BRGIE na ọ ndị nta ndị imo
I am may blame myself. In fact, ị wee gaa na-asị na m eblame onwe 50% blame onwe blame onwe 50%. What the blame na blame onwe. You should blame yourself 100%. That is how you learn.

You need to blame yourself 100%. You need to accept responsibility for the wrong you did. Do that, please. Because ebe the messages si pụta abụrọ ebe o si apụta. Ama m ihe kpatara o ji dị like that, which I don't know.
Oh. ebe the messages si pụta abụrọ ebe o si apụta ama m ihe kpatara o ji dị like that which I don't know ke nke ị chọ ka anyị were ịma ihe kpata o ji dị like that then you don't know so ke nke ịchọkwanụ ka anyị werụzie kịta ọ na ịma ihe mere o ji dị like ihe mee na the message esirọ ebe o si apụta ka ọ na ịmarọ and ọ bụ na ịma na ihe mere na the message esirọ ebe o si apụta then why are- why you jizi wee sị na-asị because o kwesịrị na ịma na ebe ịma that na the message ekwe- na ịma ihe mee na that message esi ebe o si pụta which means ị kwesịrị na ịma you know the message and why the message came
all that na na ọ leak na I don't, I don't know mm-hmm. mana now ya nwa na onwe ya pụtara na ehe m na-ekwuzi okwu adị m 100% sure mm. that na ọ bụ ife merenụ and now m na-etinyezi okwu amarazie m 100% sure otu m si etinye ya okwu of course
in the college setting. This is your first. Of course, why not? No, kịta ha pụtazi ịdịgo 100% sure. Ebe ị ma na ịdịrọ 100% sure before. Why did you not just mechie ọnụ? Mechie ọnụ na-enyo enyo na-eme investigation gị ahụ until ị dị sure ihe na-eme so that ikwu okwu okwu ikwuru yes gị abụrụ yes gị no gị abụrụ no gị. But mba ịgbapụta ka ị cover ha na ọ bụrọkwa ihe mere eme until ha apụtakwa this ndị ihe m ji wee na-etinye ọnụ n'okwu a bụ na nke a abụrọ the first time with the same situation nka nke abụọ nwekwa ike nwekwa ndị mego in the past m, m epayrọ attention to just in a short in a short while nke a bụgo the second time so ka i si gbapụta no na ọ bụrọkwa voice ya na ọ bụrọ voice ya na ọ bụrọ voice ya na ọ AI na ọkwa nke nwa Ngozi Orebeze mekwa nke nwa Ego Nkere mekwa nke ọ bụrọ voice AI na ọ bụrọkwa nyanwa ndị angel gị nke nwa nke nwa nke anwa akuzihọkwa gị ihe even after he came out to debunk you to say na ọ voice ya na ọ nyanwa mee ya nke ahụ etichirọkwa gị lesson this second one again wee nọ ebe a na-asị aga m eblame myself maka na ebe the message si wee pụta ebee ka ị chọbụ ka o si pụta kee ebe i che na that message kara isi wee pụta ha na-eme ọ ga- ọ ga-emere gị live video ka ọ na ọ kara ịbịa na channel gị bịa bịa wepụta the message ka ị wee kweta wee ma ee n'eziokwu ọ bụgodị na ikwetaha because ọ bụrọ sọọsọ gị bụ onye ekwetaha there are other people ga-ahụkwa ya then dị skeptical but ọ bụrọ na ihe ị ga-agbachapụta wee ndị ebe ị ma na ị dịha sure wee na o meghọkwa eme n'ọkwa asị that all fake news nkewa nkewa only for you now to ikwugharịwazikwa ọnụ only for you now ebe bịa kwugharịwa ọnụ
eh? Dear friends, this information is for the people of Orlu. Hey, being the 98 where? A poison. Hmm. And that poison now he made a succeed, yeah. Hmm. Mm-hmm. Of course, so we, you know. echikwana anyị pụta kwuokwa sị ọ na ịmarọ na ịdịrọkwa sure no investigation nothing imeegori mmadụ accuse ịkpọago Ngozi Orabueze ịkpọago Oge Nkere ikwuwago na ọ succeedigo na o nye poison nne you need to ị ga- ị ga-ejikwanụ nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zuoru gị nni ji nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zuoru gị nni otu ị na-eji ọnụ kwusasịa everywhere cause confusion na the struggle kwusasịa every- nke ọbụla itinyere ọnụ iwere ịdọ- ịdọrie kwusasịa ihe niile ị ga-eji nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zuoru gị nni na ọ bụ ọ bụ sometimes one need to just you know take a step back and watch and say talk less but see more ịgbapụtagokwa na ọ Ngozi Orabueze na ọ ya nyekwa nye poison inwe can you prove it ị ga-eprovenwu ya kịta sị ngwa na gị bịa prove ya kedu otu o si wee mee mba you cannot but you, you, you obviously do not learn
ọzọala bụgoro Fulani Oge Nkele unu nwa nwe aka ahụ kọntinụọnụ na-egbu ọchụ sọsọ ife m nwere ike ịgwadowe ụnụ kọntinụọnụ na-egbu ụmụ aja sọsọ ife m nwedere ike ịgwa ụnụ a na-agbacha agụcha agbacha ọsọ agụọ maịl ọkwa m ya agụ maịl e ya agụ maịl agụwa eji nje agụ maịl e agụkwa maịl o na na-ege so ka ịfụ na a ka na-akpọkwa ya ụmụ ya nọ n'ọlụ ụmụ fa ncha niile nọ n'ọlụ ụmụ ha ncha niile nọ n'ọrụ ọkwa ijiri idea pụta na ị na-agụgasị ka ịgwa ha ka ịkpọ afa ijiri idea bịa gwafa ndị unu ya-anwụ ndị chere na fa anwụgo kpọghara ya afa the angels kpọsịa afa ha ncha niile Ngozi, I'm very sorry for you. But let me tell you something. You can never win this war. ọkwa ọgụ anyị declarela ifere ọ na-emekwa unu unu niile unu na-azọ biafra but ọ unu bụ ndị na-afight onwe unu which war ka gị na Ngozi Orabueze na-afight Ngozi Orabueze na-achọ inye anyị Biafra. Gị nwa na ndị otu gị na-achọ inye anyị the Biafra. But here, you're here telling us na gị na Ngozi Orabueze na fight war. Ọ n'ọgụ ahụ unu na fight ka unu ga-eji enye anyị Biafra. Otu unu na fight war. Gị na Ngozi Orabueze na fight war. Gị na Oge Nkere na fight war. Is that how the Biafra is going to come to us?

That's easy. I'll try. Because you guys are shameless. Unu niile ga-ala with shame, honestly. Ga-enye anyị Biafra. Ngozi Orabueze na-achọ Biafra. Oge Nkere na-achọ Biafra. Gị nwa bụ Ada na-achọ Biafra. But unu nọ na war. Ọ war ahụ unu nọ n'elu ya ka anyị ga-eji unu ga-eji nu wee nye anyị Biafra. N'elu war ahụ unu na war onwe unu. Hmm? ka unu ga-eji enye anyị Biafra anyway onye a gwara amarago so ụmụnne m sị ka m tinye ọnụ ka m jụọnụ Ada ka m maa what is going on because eh, o kwuo nke a n'ụtụtụ abalị o kwuo ọzọ ehihie o kwugharịa o wee bụrụ gịnị just ka ọ na-afịọ na mmadụ na-etinye ọnụ n'okwu because ọ bụ ọ bụ na ị dịrọ sure about that incident why ị ga-eji wee pụta na-eti na-asị na-eme accuse ndị ị na-eme accuse ihe ị kara ime ọkwa ịgbachi nkịtị mee your own underground investigation ebe ị nwee ndị ị na-ajụ ese jụọnụ ese maa ihe na-eme before ị pụta tinye ọnụ n'okwu and now ị pụtago tinye n'ọnụ n'okwu wee mechaa mata okay na ihe i kwuru abụrọ ya that actually you were deceiving the people listening to you i kwechirikwa ihe ị na-akọzi bụ ee nọ na maka na message ahụ na o si ebe o si apụta ebe ebe ebe nwa ọkara isi wee pụta

o doro ewu na ọkụkọ anya na all the town e rendara homeless today bụ DOS and this man problem of analyze wepụtara tinye rubbish ọ na-ekwu somebody achọdụ ndụ otu mmadụ asị na onye imo steeti na-eku ume today this man ọ dị mma ọ chọghị ndụ ọ gịnwa bụ onye chọrọ ndụ ọ gịnwa bụ onye chọrọ ndị imo steeti ndụ with your Ọ lies and gwazie anyị. propaganda ụnụ nụrụ ife o kwuru ntị m akara nke ụnụ Ihe a ka anyị nụ I just smile. Achọ m ime ka problem of analyze the pomo woman mara that na na vagab ada vagabond sị na ada vagabond wepụtara something mgbe ihe a na-eme like now a na-egbu ndị mmadụ hmm. na eh, ihe a Naijiria and Ebube Agụ na-eme na Ọkigwe a na-ewepụta picture ya na-egosigasị nekwa ife na-emenụ nekwa ife na-emenụ mana during that time erendala all this community ghost town this man awụrụgo journalist ndị DOS cause DOS member ka ọ wụ this man nọ into media ndị DOS why this criminal eji were were camera ya were video wee gosi ka ụwa mara ife na-eme na this community mgbe anyị nweziri idea after ka the community wụzie a ghost town Hmm, ka ihe mee gịnwa i nweha idea before then and to start with gị ọ gịnị kọsụrụ tho- those communities ịbụ ghost town etu unu anaghị na-agwa onwe unu eziokwu you people ihe unu nọ bụ i defend the evil ihe unu nọ bụ kama kama ihe unu ama nwetakwa ihe unu na-achọ ala igbo niile naa n'iyi that is you people's own stand kedu ihe kọsụrụ those communities ji wee bụ ghost town ka ị nwere ike ịgwanwu onwe gị eziokwu ihe kọsụrụ those communities si wee ji wee bụ ghost town
now ha atargetuokwana another co- ano- another community another town ha ya-erendakwa ghost town again ọ mgbe a ka this idiot were camera ya

Commander Thunder unu mekiri yesterday. I hope na ị watch ya.
You can never enter inside the community. Kpọkọtaba ọkpụkpụ ndị mmadụ n'ilo na ọ wụ na ị mara ebe ọkpụkpụ ndị ahụ dị na ọ wụ na ị mara ebe a kpọ- pakịrị ya na ọ wụ na ị mara ebe unu nọ wee rie anụ ndị ahụ Eh nobody does that. mana ọ baana na Ọsụ Ihiteukwa watchịnụ that day he go direct the place ọkpụkpụ ndị ahụ dị na-ekpokọta one by one maka ọ ma the particular point ha nọrọ wee hụ anụ ndị ahụ wee taa this man na-eri anụ mmadụ

ọ bụrụ na unu chọrọ ịlụ ịlụ agha unu amaghị ebe unu ga-eburu the agha gaa ga ga lụsa ga lụsa ndị naijiria agha unu aga anọ na yo na yo na na n'ụlọ nke unu nọ wee na-alụ agha ụmụnne unu a na-anwụ without any remorse no every time propaganda onye akọ gbago n'elu onye akọ gbarata n'ala ewere asị si si ju everywhere i don't even know how you people sleep at night with all these lies everywhere anụ ndị mmadụ unu eche na egwuregwu ka ọ na-egwu kedu ndị na-atụ ya anụ ọkwa ndị otu fa na-eri anụ ndị mmadụ ekwena otu i si ma na a na-eri anụ mmadụ ọ n'ahịa onye maka ọ na-azụ ka ka i si wee ma na eriri anụ mmadụ eh? onye ka progress of idiot onye na onye na-eme kedu onye
si ma na eriri anụ mmadụ na ọ sọsọ ihe unu ma bụ egbukwa erikwa egbukwa agbagbuo that is the only thing na-esi unu n'ọnụ apụta nothing positive about ala Igbo na ebe egburu ebe ebe egburu mmadụ ebe agbara ụlọ ọkụ ebe eriri anụ mmadụ that is just all you you people know how to project
so ya akpọba criminal so onye a nọrọ gị ebe a wee gwa unu na ọchụ niile a na-egbu n'eba ọ ndị DOS yes how can this man call on phone before condemnụọ mpụ na-eme na biafra Uh, DOS kpọkwara aha ọkwa it has to do with uh, Biafra agitation well, which means agitation niile DOS na-egbu na-eri na-eri anụ mmadụ ee Ngozi Orabueze bụ onye ogbu ọra- ogbu ogbu ogbu ara ọbara Oge Nkere na-egbu mmadụ so kezi kezi uru agitation unu na-eme ebe ọ bụ na all the groups niile na-eme the agitation including gị nwa na onwe gị ọ bụ ndị nke anaghị egbu mmadụ ndị nke abụrụ ndị na-agba ụlọ ọkụ ndị nke abụrụ ndị ndị na-egbu ụmụ aja anị ndị nke abụrụ ndị na-eme ihe ọjọọ onweghị any of the groups not even one I- I- from ọnụ gị a ga-asị na okay na ọ ndị nke a na ha na-emeta ya na ha na- e- na ha na-eme ee ihe a ga-eji wee nye unu ga-eji enweta biafra ọ wụ n'eziokwu so ọ just gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo kill kill ndị gbuo gbuo gbuo gbuo ụmụ igbo gbaa ụlọ ọkụ rie anụ mmadụ ree body eh, ree parts anụ mmadụ and all that that is all so kekwana uru keduzi kedu ihe uru ndị igbo nọ na-enweta na unu na-emere ha agitation kedu uru ndị ụmụ aja anị gị nwa na-enweta na unu na-emere ha agitation nothing at all ebe ọ bụ na ndị niile dị associated with eh, the the agitation na-eme one evil or the other ha niile from a to z otu i si wee classifychaa ha nweriri ihe ha na-eme one ihe ọjọọ or the other ha na-eme o nwe ndị nke na-eme ya emeta ya ha niile na-egbu egbu ụmụ igbo so kekwana ihe ndị igbo na-eritenu na-eme agitation na-abụghị ka ndị igbo na-anwụ biafra land before condemn alụ na-eme na biafra land onye akpọgodo na security network nọ ọkwa a sị na ndị fulani n'ime n'enugwu steeti mbọsị a na this last week o oh, n'Imo steeti n'Enugu steeti ka ba jere n'Enugu steeti wee chụpụ one community ebee ka Eastern Security Network nọ ebe a nọfa ndị Fulani n'Imo eche m na unu si na Eastern Security Network ya adaghị emezi exist ka ihe na-ajụ ese Eastern Security Network unu emebe unu bụ ndị BRGIE ndị otu eh, Simon Ekpa ọkwa unu mere eh, absorb eastern esn so kedu ihe ị na-ajụrụ ka ebe esn nọ ọrọzi un- ọrọzi ndị army unu kịta na unu nwa takeiri over si ị naghị ajụ ese si kedu ndị army unu ka ị na-ajụ ese kedu ndị eastern security network when unu si na ipob anara emezi exist dos anara emezi exist esn anara emezi exist ka ihe ị na-ajụzi ese esn ọrọ unu ọrọ unu nwa nwezi esn na unu nwa kwesịrị na ịpụta wee bịa anụwa ọgụ wee nụsawa ndị n- ndị nwa bịara igbu ndị igbo ọgụ which means and unu nwa bụ ihe nabata those people to come to ala igbo Imo steeti ahụ ime ugboro ndị ndị Fulani mere attack n'Imo steeti ebee ka ndị Eastern Security Network ahụ nọ which eastern security network ị na-ajụ ese ya ọkwa nke unu si na ha narọzi eme exist ọkwa unu si na unu bụzi eh, bla si ị nara ajụ si ebe ka ndị BLA nọ kedu ihe ị na-ajụ kedu ebe ndị ESN nọ ESN ọ ka na-eme exist na na your own record They- that's were propaganda na si siju everywhere causeọ confusion everywhere ise ị na-asị gị Eastern Sec- ebe ka ESN nọ ESN ọ ka na-eme exist in your own books ọkwa unu si na na- na unu unu vote eh, place vote of no confidence na dos wee dissolveọ dos dissolveọ anyị enwerozi ipob nọọzi brgie na enwezi esn nọọzi bla so ka ihe na-ajụrụ ese ese esn a na-akọ eri
akpụ ya atụ ofe unu aya emenwu ya ebe a ka unu ya ama that na kpie ọgwụ eji ọfọ adị agwụ ike ifere megbuokwa unu Unu- Ebe a- unu- unu ga-enye anyị biafra but unu niile na-alụso onwe unu ọgụ and how do you even expect people to take take take you people serious
unu ya ma ọkụ na-enye ha poison nyecha ha poison banye n'unu ka ebe ị na-akpọkwara anya ahụ Nigerian terrorist ekpobutere ụnụ na ebube agụ terrorist eh, sawana asawana terrorist ndị ababa anụ gasị ị ga-ama na ha niile na ịmacha ha ncha ị ga-ịmacha ọ dị ịmacha ha niile nụ and ịmakwa ebe ịma ndị nye ha poison why izibe ka a gaa ga jide ndị ahụ ebe ị- ebe ị nọ ga ịnọ ebe ahụ ị nọ na wee ma o, ne- une- wee ma ndị nye ndị nye ha poison and otu esi wee nye ha but oge dị news pụtara ikwetaha n'eziokwu but ịma ndị nye ha poison
tinye armoured tank ka e buputere na one community na one town ọkigwe ozu ụnụ ụnụ aka na-akpọkwa ọgbara igbo gharị kedu kedu ihe kọsụrụ ọkigwe ji wee nọrọ na gbagharịa anọgide nnọọ bata n'ọkigwe sị mba na a ga-abịa bịa ka e gbuo ndị nọ n'ọkigwe ụmụ ha ndị a na-achọ kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe ada ka ijiri ọnụ gị wee kwuo ndị a na-achọ n'ọkigwe mere ọkigwe ji wee nọrọ na na situation ha nọ na ya today kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe gịnị mere na data ọchịcha kee ihe mere na ihe a na-eme n'ọkigwe na ọ naghị eme na Aba ọ naghị eme na Ụmụahịa

Ngozi Ọlabụeze fa all business ya na Nigerian government which Oge Nkele that na ya ya finish upon all the terrorist group ndị nọ na board Ngozi Ọlabụeze recruit rie o like this eh, agbaruo nkene hmm.
biko kọ eriri ka m fast forward ya I'm sick of your

your your your your boyfriend loze after gosi that na egburu over 3000 ị nụrụ ya ọ na-ajụ our angels kedu ebe fa nọ mgbe egburu over 3000 yes na ọ jụta ahịa nụ ọ jụtakwu nsi n'ihi na unu bi- na unu na unu nọ ka unu wee ka unu wee na-eche che che echekwa to protect protect igbo land so if you are actually there to protect igbo land ebe ka unu nọzi wee gbugide wee gbuo mmadụ puku na puku eh, eh, ihe ọkwa puku atọ ya 3000 i think ebe ka unu nọ wee gbuo 3000 people ndị ahụ angel gị ahụ kwa ị ị na-agwa anyị na ha na ihe ha nọ bụ ka ha nwee ike wee na-echekwa ala igbo so ha nọzi ebeezi e wee na-egbugide gbugide wee na-egburu 3000 Hmm?
shows that our angel ndị gburu enu hmm. onye ndị buziri jụọnụ m
ka ofu ajụjụ ahụ ka achọrọ m i reply ụnụ na-abụ ụnụ ụmụ amoosu na-abụ reply kwuo ma mụ ahụ
ka why can't you ask your madam question say that na obe akarịkwa na ana as a mother you are ikwupụ na ụmụaka egburu egbu call a spade a spade you should be the one calling a spade a spade every day pụta ebe a na-eme ka as if na ị like ụmụ igbo na egbugbu a na-egbu ụmụ igbo na-ewute gị but you never ever ever ever call out or trace the root cause of that problem or try to help to find a solution to it kama ekwute da ekwute ihe ọbụla ga-ebute solution ị ma buru ya n'isi na-eti ebe niile against it eh? call a spade gị nwa bụ onye kwesịrị call a spade a spade why why eji egbu mpe- ndị mmadụ n'okigwe why eji egbu ndị mmadụ n'ọsụ why eji egbu ndị mmadụ n'akụ why are some towns eh, ghost towns Eh, towns a niile dị associated with agitation unu o nwe o nwe town na-adịghị agite na-adịghị associated with agi- agitation unu right from the word go a ga-asị na town anwa dị eh, eh, eh, em, adịghị okay all these towns ị mention all these places ị na-emention ọkwa ha dị associated with with agitation unu ọ ndị angels ga-anọcha there so gị nwa bụ onye kwesịrị call a spade a spade kwuo nke bụ eziokwu gwa onwe gị eziokwu n'ihe na-eme

egbuchago ụmụ aja anyị kekwanụ protection ọnwa unu na-enyezi ha a na-ege ntị
You understand? So everybody tinye aka.
Mm. Everybody understand. Everybody tinye aka because na ndị egburu egbu tebe mmụọ.

nke o ketere organ ọ na-ele because everybody nwere contract ndị ọ na-asupply ya organ maybe na ndị egburu na organ nkịta organ ndị egburu elu ya aka na-apụta organ ebe a supply organ ebe egburu ebe etinye na omi this and that sosia bụta osi nyanwa because ahịa onye ma ka ọ na-azụ otu i si wee mata na uwe ibe ego nwoke accuse na na ọ na-ere organ ị ga-eprove nwu ya mba kwuo kwuo kwuo kwuo kwuo ka ekwutacha okwu niile na amacha ekwu ndị onye ji eje gbu ka so that ka o nweta ike ịnweta supply ya contract
that's all you people that's all that's all you care about mmadụ ebe egburu ebe egbughọ ebe erere organ ebe ebe a tụnyere na omi ebe a gbara ọkụ ke ndị na-acause all those things ala igbo ọ dịbu otu a before ke ndị na-acause all the gbugbu gbugbu gbugbu ire organ kidnapping kedu ndị a na-atụ aka ha banwa na onwe ba wụzi terrorist na-eterrorize their people na-egbu their people and ndị na-ekwu okwu a ụmụazị born tọgbọ amụrụ na be anyị ndị na-ekwu okwu a Mm. ha na-asụ igbo iche na ozugbote onye igbo na-ekwu ihe ha ma na ọ born tọgbọ Mm. no no I beg you biko mechie ọnụ ihe a ihe unu ji edeceive onwe unu eme asị na ndị fulani ọ ndị born throway ọ ụmụaka ya echeka na ha bụ ndị igbo amụrụ n'ala igbo when you know that this is not true eh? which means ma gị nwa na onwe gị na onwe ya na ịbụghị na onye igbo mmadụ pụta na-asị gị ịbụghị onye igbo so from onye ọbụla akpọrọ aha as long as na onye ahụ abụghị onye na-anyụ e, e, e, anyụ nke unu na-eri ọ onye fulani ọ bụghị onye igbo ndị igbo so ndị fulani enwezi n'ala igbo ndị fulani nwezi n'ala igbo ọbụọzi na ụmụ aja ana gị nwa nwe ọ ndị fulani nwe ala igbo di because the rate onye ọbụla si wee bụrụ onye fulani in fact eh, seven in ten people from your analysis n'ala igbo bụ fulani so na igbo alago na ọ fulani nwezi ala igbo fulani amụrụ n'ala igbo na-asụ igbo na-ekwu okwu a hmm. anaghị edeceive ndị igbo hmm. na-edeceive ndị ba na-edeceive because onye kwuru okwu ahụ ịmaghị onye ọwụ ịmaghị afa ya eh. ọ gwara gị na biafra is not coming
gị nwa na onwe gị believe that biafra is coming gị bụ ada how many times have you said that na in fact na gị nwa na biafra is not coming have you not said it that biafra anaghị abịa na a na-edeceive ụmụ aja ana how many times have you said na your own interest bụgodo otu a ga-esi echekwaba ala igbo that na ọbụọgodi biafra how many times have you said na ngozi ọrabụeze ma eh, oge nkere na na ha ma na ha ma nwetanwu biafra that biafra is not coming how many times have you said it how many times have you said no online country no social media ka ha na-eme social media country and online na biafra ama mbịa ikwube ya gị nwa na onwe gị and you know that is true you have that conviction
ebe ọ gwara gị na the biafra is not coming this man na-ekwu okwu a kịta belivuru na biafra o ji wee kpọọ o- o ji sị gị o ji wee kpọọ onye ọ kpọrọ ka ọ jụọ nya na ọwụ maka ebe o belivuru n'Eastern Security Network na-ayọ ka ndị nsọ azụ ekiri ndị tinetụ ọkụ wee pụta Just not Shows cool.
that- You call Bagone and you call Bolatanala because you know you're just going everywhere because you don't even have anything tangible to say. Because all you have to say is propaganda and lies. Us na Biafra is not coming. Do you want to know when you do you believe when Biafra is coming? If you don't even believe na Biafra ga-abịa i jigo ọnụ gị kwuo ya so many times in so many ways that you, if, in fact you already said that you're not even fighting for Biafra na pro na concern gị bụ otu ị ga-esi wee chekwube ụm- ụmụ aja ana ụmụ aja ana gị na ọ nya bụ your own concern not Biafra so you have even said this so many times na Biafra ama mbịa so why why onye ọzọ kwuzie ya ọ bụrụ nsogbu
before e mee eastern security network and na our leader Mazi Nnamdi Kanu fọmụrụ eastern security network because of killings because of ogbugbu a na-egbu ụmụ ajani ọ fọmụrụ eastern security network because of ndị fulani because of ihe fulani herdsmen nọ na-eme not only n'ala igbo almost everywhere in the country but then but ị nwere ike ikwuzi n'eziokwu gị now kwuru n'eziokwu sị yes na ọ that same motive anwa N- maazị Nnamdi Kanu ji wee fọmụ ESN ka unu ka jizi wee na-arụ ọrụ because unu sị na ESN adịghọzi na unu etakego over na ọzị bi ah, kwa Biafra Liberation Army and then ọdụkụmamọzọ unu nwee em, ama m, there's another one aha ọzọ unu na-akpọkwa onwe unu unu sị na ESN adịghọzi unu nwere ike ikwu now sị na ọ da- na ndị a unu nyechara egbe dowe n'ime ọhịa na ha nọ now na-achụ ndị Fulani na ọ that same motive eji wee create esn ka ha nwa ka ji na-eme operate unu nwere ike ikwu ya now ọ na- d- a- ya wụ, and the- na-eterrorize ụmụ ajara by fulanis even ndị awụsa nwere ọma- nwere em, eh, fọmụlụ nke ha ọ big problem anyị nwere
Oh, I have never. God, biko. Une onye bụ onye nke a? unu enwe ike ikwunu now sị ee na ọ na ọ ofu motive ahụ eji wee fọmụọ esn na ọ ya ka unu ka ji wee na-eme operate na ndị unu bu- gonyechara egbe doe n'ime ọhịa na ọ ka ha nwee ike na-achụ ndị fulani na ọ ihe unu ji wee tinye ha ebe ahụ unu enwe n'ike ikwu ya now
ihe niile a na-emenụ ndị wa sị na va fụrụ our leader maazị Nnamdi Kanu n'anya ma ndị sị na va nọ na this eh, struggle o nwelọ nke ị na-afụ Sunny Akparawa don't say anything mm. Van Van Van don't say anything all this eh, genuine Savannah government media, media don't say anything. Mm. Oh, i chekwa ọ bụ gị bụ nnọọ na ọ sọsọ gị nnọọ na-ekwu anything. ọ sọsọ gị hụchachara ala igbo n'anya ọ sọsọ gị biko onye ọbụla ama apụta na-eti mkpu na ọ na-asị asị na-akọsụ confusion ọ na-akọsụ chaos na-erezi false alarm like you everybody is not gonna do that so don't think na onye ọbụla ga-apụta ebe na-eti mkpu na-erezi false alarm onye gbucha n'ime ọhịa ọ pụta n'ezi tie onye na-egbu ka o wee bụ na ha na-ese anything you're not ọ bụghị you don't like you don't like igbo land more than more than a- a- any other igbo for you to always think oh na no nobody is saying anything nobody is saying anything ọ sọsọ gị na-ese anything nke niile i se ta ga-ese is kedu where has it landed us where is the security n'ala igbo
because ọ wụ na anyị nwere anyị yiri anyị niile adị m ekwukwa okwu ndị nke Ngozi hmm. no no no no no because those ones ibe a na-asọpọtụ ihe a na-eme be anyị ha ji ihe ma ha na-akọva mana kịta ka e nidiri Ugo 247 n'ala underground ọ kịta ka e nidiri Ugo 247 24 ị na-edebunk all this nonsense but you can see you can hear Ugo 247 and onye ebe obodo a ka ọwụ Mm. side a ka o si Mm. vam vam vam wụ onye side a ka o si Mm. o kwesịgodoro ịhafụgodo gọọmenti sịkwa gọọmenti ọ ya nụ vam vam vam bụ onye side ahụ ka o si Ugo 247 bụ onye side ahụ ka then ọ dịghị ka ị like ebe ha ahụ karịa ha nwa because na ị na-apụta eti mkpu eraise the false alarm do you now think that you like their place more than they do because na ha pụtahụ na-eraise false alarm na-eti na-eti wa wa wa wa wa oh now you feel like na ọ zị gị nwa ka wee like ebe ha ahụ karịa ha they are not saying anything ọ sọsọ gị nwa bụ onye na-esay anything bikonụ ụmụnne m m ga-arapụ ya ebe a biko Mm. I dey put on when isi isi ọwụwa for for for for nothing for nothing sake. So biko um, I hope na o- onye a gwara amarago ada ị ga-eri rie adụ you know duo onwe gị ọdụ all this wawa wawa causing confusion na na na erase the false alarm na create chaos everywhere you know it's not gonna help you it's not gonna help anyone it's not gonna help ụmụ aja na gị nwa